pemphero amen funa tikambirane zokhudzana ndi pemphero chifukwa pemphero ndi chinthu chofunika kwambiri mmoyo wa mkhristu wina aliyense koma ngati sitikudziwa kuti kodi pemphero limagwira ntchito bwanji ndikovuta kuti pemphero tipindulire amen tipeza tingobwera pano tere kumangopemphera kupemphera kupeza kuti sitikuona china chake chimene chikuchitika mu moyo mwathu ndiye ena anafika potopa nazo amati abwani ngozi siya zinthu sizimagwira ntchito amen ndiye lero ndifuna ndiphunzitse zinthu ziwiri zokha sindichedwa 10 minutes iyo siyitha namba 1 kupemphera mu dzina la yesu amen kupemphera mu dzina la ndani la yesu chifukwa anthu ena amangoona ngati dzina la yesu ndi chinthu chimene timangochitchula tikamamaliza pemphero kuti a mu dzina la yesu khristu ameni basi ameni kodi nchifukwa chiyani timapemphera mu dzina la yesu khristu chifukwa chake nchophweka baibulo imatiuza mukawerenga kwa filipi a chapter 2 kunena kuti mulungu anamukweza ndipo zina lake analipasa mphamvu kuposa maina onse alright nchimozimozi ngati a president aja atatituma kuti tipite ku bank antituma ineyo ndikapita moja ndose a president akuti mundipase ndrama kutanthauza kuti ndapita muzina la ndani la president ndiye mukamapemphera muzina yesu khristu ndi chimozimozi ngati yesu khristu akupemphera koma kuzira mwa inuyo amen ndiye ndiwerenga yohane chapter 16 verse 23 mpaka 24 akuti ndipo siku limenelo simudzandifunsa kanthu yesu khristu anati siku limenelolo simudzabwera kwa ine kudzandiuza kuti a ambuye yesu funa mundipase chakuti chakuti mumvetsese ndiwerenga chizungu kuti mwina mvetseke ndikubwereranso wachichewayo akuti at that time you won't need to ask me for anything i tell you the truth you ask the father directly ati muzafunsa atate direct kutanthauza zoti simuzaziranso kwa ena aja amazira amayi mariya mutipempherere ife ochimwa mutipemphere kwa atate Anthu ena chifukwa amaganiza ngati tikamapemphera ndiye kuti timamu tikamatchula dzina la Yesu Khristu, man of God taimani kaye, ndiye kuti timapanga chonchi, ine ndi Mulungu, awa ndi Yesu, inu mukupemphera apa, Ambuye Yesu Khristu mutithandize, ndiye Ambuye Yesu Khristu uja amazitenga zinthu zija kupititsa kwa Mulungu, Ambuye ana anga akuti akufuna shuga, sizimachitika choncho. Mukamapemphera mumapemphera direct kwa Mulungu. mwamvetsa sikuti yesu khristu amakhala ngati no akunyamula ena amaona ngati ukapemphera basi angelo no anyamula uh, lisiti yako kapena ka- ka envelope kako akuthamangira kwa mulungu ambuye mwana wanga a getrude akufuna banja ayi akuti mumapemphera kwa atali chani direct eh, munthu wamkulu muthakhala basi akuti ndipo siku limenelo simuzafunsa kanthu indetu indetu ndinena kwa inu ngati muzapempha atate kanthu azakupasani inu mzina langa Lezi ngomwe kuti mukaza if you ask in my name. Ndiye kufunsa mzina la Yesu Kristu ndi kutiko. Ndikupereka chisanzo cha changu changu. Mukawerenga buku la Machitidwe a Atumwi chapter 3, panali munthu wina amene anali pa gate la uh, khomo amati khomo la kachisi lokongola. Yes. Ati munthu uja amapemphesa. Ndiye kuti uh, Petro ndi Yohane ankadusa, ndiye anampeza munthu uja wakhala pansi, munthu uja akupemphesa. Kenakono Petro anamuza kuti, M'bale wanga, siliva ndi golide ineyo ndilibe. Sananene kuti John ndi ine iyayi. Akuti ndani? Tanthauzo zoti John-yu siliva ali naye. Akuti komano, chimene ndingakupase iweyo, mu zina la Yesu Kristu, zuka ndi kutani? Pajapaja anapempha mu zina la Yesu. ati chimene ndili nacho tanthauzo zina yesu khristu ndi china chake like an instrument ukhoza kukhala opanda ndalama koma ukhoza kukhala ndi zina yesu khristu amvawo ndi anthu awiri Ah, ukhoza kukhala opanda zina koma kukhala ndi zina yesu khristu akuti siliva ndi golide nditani kaye panopa ndilibe koma chimene nditani ndili nacho ukamapemphera mu zina yesu khristu umakhala ngati ukugwisa ntchito chida ndiye mukamanena kuti ambuye muzina yesu khristu muziziwa kuti ndi- mukubwa- pemphero lanulo ndi ngati yesu khristu ndi amene akupemphera ati zina lake analikweza ati pamwamba pa mayina onse akuti kuti paku- pakutchula zina lake akuti bondo lililonse likuyenera litani ka bondo la matenda ka bondo la maluzi akuti ati lilime lililonse likuyenera kuvomereza tanthauzo ndikagwada pansi kupemphera mu dzina la yesu khristu ndikulengeza nyengo zisinthe chifukwa ndangotchula ali pakutchula dzina la yesu khristu tanthauzo loti ukangotchula dzina la yesu khristuyo chinthu chikuyenera ku- ku- kuchitika. Chifukwa Yesu Kristu amanena kuti mukapemphera khulupirirani kuti muli nazo. Mukapemphera mzina anga khulupirirani kuti muli nazo. Anthu ambiri amapemphera mzina Yesu Kristu osakhulupirira kuti zinthuzi alandira kapena ayi. Kodi mukapemphera mmaziwa bwanji kuti mwalandira? Mmaziwa kuti mwalandira mukakhala mwapemphera. Ansala ndi imeneyo. mukapemphera mmaziwa bwanji kuti mwalandira mmaziwa kuti mwalandira mukakhala mwapemphera ameni nde choyamba kupemphera muzina yesu khristu ndipanga changu chifukwa cha nthawi chachiwiri osasiya kupemphera mwachangu amen anthu ambiri they have stopped too soon asiya kupemphera mwachangu angopemphera nyengo kwa 2 days akuona zinthu sizinasinthe asiya kupemphera kuti ena angopemphera kwa siku limodzi kwa 3 hours nyengo sinasinthe asiya kupemphera koma my brothers and sisters abale ndi alongo muli apa don't stop too soon osasiya kupemphera kaya chinthu chomwe mwapemphera kwa 2 days sinayende musasiye 3 days sizinayende chaka chimodzi sizinayende musasiye zaka ziwiri sizinayende musasiye chaka china musi- musasiye chifukwa chani chifukwa tsiku loyankhidwa mapemphero anu likafika masi zaka zonse zimene makhala mukuzipempherera zizakhala zili mchaka chimodzi anene amen ndi awiri
zonse zimene makhala mukuzipemphererazi zizakhala zili msiku limodzi nde muganize mapemphero a zaka zitatu akhala mu- musiku limodzi pamene akuti akuti ah, When the clouds are full of rain, they empty themselves. Okay. Akuti mukakhala kuti mmwamba mwazaza madzi, madzi aja amabwera ngati mvula. Ukamapemphera choncho umakhala ngati madzi akupita mmwamba. Madzi akupita mmwamba. Mapemphero ako aja akupita mmwamba. Pamene no mitambo ya mapemphero ako ija yazaza, akuti no ma- imagwera ngati mvula. Uzadabwa chaka chimodzi ma promotion 7. Ah! Ah, uzadabwa chaka chimodzi nchito 4 akukuitana. I I remember I have a testimony of a certain sister. anayamba kupemphera kalekale kupolisi wapita kukapanga mapractice zosatheka ife timapemphera naye timamugwiriza amalira kusana i prophesy ikayenda pita apita mmodzi osamtenga walembera kwina amuti i prophesy zikatheka kupita kupita zinthu zosakatheka ndikuuzeni tsiku lina anandiimbira foni ndili pano ndikupanga za mavotizi ndiye ndinamuuza kuti okay akutenga analira mmene anamutengadi koma atamutenga mepo sizinathere pompo iyayi zijapanga practice za anthu amene aku immigration zija anamutenganso analino pawiri ndiye ndipite kuti anaimba man of god apatu zinthu zandivuta kodi ndipite kuti akuti uzandipita ku immigration ko- ko- ko- ko- ndaku- mpaka anapita panopa ndi officer wa ku mangochi takhala tikupemphera zinthu zikambirimbiri koma sizimatheka zaka ziwiri sizinatheka zitatu sizinatheka four sizinatheka chaka chachi five years wale zinthu zizatheka don't stop too soon tasiya kupemphera mwachangu Ah. Oh, yes. tasiya kupemphera mwachangu kodi ve- Amen. tipite pa yakobo chapter 5 verse 16 mpaka 17 akuti chifukwa chake vomerezani wina ndi mnzake machimo anu ndipo mupemphere wina kwa mnzake kuti muchiritsidwe pemphero la munthu wolungama likhoza kwakukulu Mmachitidwe, lachizungu limanena kuti the earnest prayer, mawu oti earnest enanso amatanthauza the continuous kapena pemphero lopitirizapitiriza, pemphero losalekeza la munthu woyera mtima limachita kotani? Koposa. Lachizungu limanena earnest kapena earnest kapena continuous. Pemphero longopempha la munthu oyera mtima akuti limachita koposa. Ndiye chitsanzo chimene anapereka nchiti? Akuti Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife. Ndipo anapemphera chipemphero kuti isavumbe mvula ndipo sinagwe. mvula pa zaka zitatu kuza miyezi isanu ndi umodzi ati komanso anapemphera kuti mvula ija igwe akuti mvula ija inapezeka kuti yagwa kodi eliya kupemphera kwake kuti mvula igwe anapemphera bwanji anapemphera one hour anapemphera two hours pamene anapita ku phiri kuja kuyamba kupemphera anamuza ophu- ah, wantchito wake kuti tapita ti- ukaone ngati mvula ikuonesa kuti igwa anapita palibe chimene chikuchitika eliya anasiya

ndiye chitsanzo chake chimene akuti akutipasira noti anthu oyera mtima akapemphera akuti mapemphero awo amachita koposa kutipasa chitsanzo ya eliya eliya sanapemphere 2 minutes tiwonenso kuti pemphero anu mukayamba kupemphera osalekeza mukayamba kupemphera chi- chinthu chomwe mukuchibweretsa pamaso pa mulungu osalekeza pali china chake chimene chimachitika baibulo imatiuza mukawerenga buku la luka chapter 18 ndikumalizira pomwepo akuti yesu anauza ophunzira ake fanizo kuonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafowoke nde chisanzo cha fa- fanizo linali lotani akuti panali mzimayi wina amene anali ndi mlandu ndipo amapitiriza kwa kwa oweruza mlandu wakeyo. Ati oweruzawo samaopa Mulungu ndiponso samasamala za munthu. Akuti komano tsiku limeneli mzimayiyu daily amapita, daily amapita, daily amapita kwa oweruza, mundithandize mlandu wanga uja, mundithandize mlangu- mlandu wanga uja, mundithandize, mu-" daily amapita, kaya anapita kwa chaka, kaya kwa mwezi, kaya kwa zaka, ndi Baibulo imatiuza kuti akuti komano uh, oweruza ananena kuti eh, mzimayi chifukwa akundipasa busy, odi ndingomuthandiza, mu- ndingomuthandiza mlandu wakeyo. nde pamene ikufotokoza kuti aku- Mulungu- yesu khristu anati nangano atate wanu amene ali wachilungamo azachita kotani kwa ana ake amene akubwera kwa iye tonse kuti pamene tikupita pafupipafupi kwa mulungu pamene tikupita pafupipafupi kwa mulungu osasiya osasiya tikapemphera ka tsiku limodzi or likuoneka vuto ndi lalikulu bwanji osasiya tikapemphera masiku awiri atatu sizikutheka um, wiki zaka tikupempherabe chinthu chomwe- chimodzimodzi chomwe chikuoneka sizikutheka akuti tisasiye amen mukawerenga buku la hebrews imafotokoza kuti akuti yesu khristu ali pa dziko lapansi pano akuti anapemphera akuti ndi misonzi ati he prayed earnestly with tears. ngati yesu khristu amene ali mulungu mwini amapemphera mpakana ndi misonzi kuli bwanji ife ndiye tisaleke kupemphera Yes. ndibwezese chiyembekezo kwa wina wake vuto lanulo si, si, si, palibe vuto la special limene mulungu sanakumane nalopo palibe special situation yoti koma ine ndi special palibenso silingasoveke limene palibe take it to god amen so i think i should stop here ndiyimire pompa ndikuthokozeni chifukwa chomvesera